nkeji iri na anọ ka e ji gafee elekere asaa nke uhuruchi a uhuruchi ọma gị bụ onye na-esonyere anyị n'akụkọ ụwa na esbs sunrise fm enugu taa bụ tuzdee eke ma bụrụkwa abalị itoolu n'ọnwa julaị nke afọ puku abụọ iri abụọ na anọ abụ m chidimma ikemede isi akụkọ nwunye aka na-achị Enugu steeti eguzobela otu bọọdụ mmadụ asaa maka ilekọta nchekwa obodo na ọdịmma ụlọ nzukọ nnọchiteanya gwara gọọmenti etiti ka ọ kwụsịtụ itinye nkwekọrịta samoa n'ọlụ mali kwuru na ọpụpụ ha pụrụ n'otu ecowas abụghị nke a ga-agbanwe agbanwe akụkọ n'uju ka bịa n'akwa ndị mere na steeti a na mbọ a na-agba ịkwalite ọdịmma ụmụaka enweghị ka ọ ha ha ka nwunye aka na-achị Enugu steeti bụ Oriakụ Nkechinyere Mba jiri guzobe otu ndị isi mmadụ asaa ilekọta ọlụ ndị state social protection and welfare shelters otu ahụ nke onye isi ya bụ ọkammụta Christian Anieke jupụtara na ọkammụta ndị ọzọ ma ihe ekwe na-akụ n'ebe o metara ileta ụmụaka agụmakwụkwọ na ọlụ obodo oriakụ mba kwuru mkpa ọ dị ikepụta gburugburu jụrụ ahụ oyi nwee nchekwa nye ụmụaka nọ na mkpa ma gbaa otu bọọdụ ahụ ume ịlụ ọlụ nke ọma ma hụ na a chịkwara ebe ndị na-enweghị nne na nna bi nke ọma kesaa ego etu o siri kwesị ma nyochaa alụmọlụ onye ji ọkwa nnukwu onye ndụmọdụ nye gọvanọ nke enugu steeti n'ọnọdụ mgbanwe iru igwe na uto ga-adịgide bụ ọkammụta chukwumerije okereke agbapeela asọmpi ihe ederede essay nke lebara anya n'ọnọdụ mgbanwe iru igwe nke a bụ ụzọ eji achọ ịkwalite ka ndị mmadụ mara maka ihu igwe na agụmakwụkwọ asọmpi a bụ otu n'ime ihe pụtara ihe na ọchịchị gọvanọ Peter Mba n'ebe o metara ihu igwe agụmakwụkwọ ihe ọhụụ na nchepụta ọzụzụ nke bụ mkpọsa gbadoro ụkwụ n'ịgbasa ozi maka ọnọdụ ihu igwe n'Enugu steeti Electoral Commission ENSIEC n'aha ịchafụ jere njem nleta enyi na enyi n'ụlọ ọrụ State Security Service DSS n'aha ịchafụ nke ngalaba Enugu steeti maka ịkwagide njikọ aka ọnụ n'ọlụ dịka ntuliaka kansụl okpuru ọchịchị na-akpụdebe nso onye duoro ha jee bụ onyeisi oche ụlọọrụ ENSIEC bụ ọkammụta Chris Ngwu njem a nyere ha ohere ịkọwara ụlọọrụ nchekwa ahụ maka etu ha si akwado na atụmatụ ndị ha nwee n'ebe o metara ntuliaka kansụl okpuru ọchịchị na nzaghachi ka onye ji ọkwa direktọ n'ụlọ ọrụ DSS nke Enugu bụ Dr. Theresa Egbunu gbara ndị ENSIEC ume maka uchu ụlọ ọrụ ha dị ka ha na ha jikọ aka ọnụ n'ọlụ o kwuru na ụlọọrụ DSS dị njikere iziga ndị ọrụ ha ka echekwa usoro ntuliaka ma hụ na edobere iwu ala tupu eme ntuliaka dịka a na-eme ntuliaka na nakwazi mgbe emechara ntuliaka ozi ndị ọzọ enwetara na steeti a kwuru na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke enugu steeti ekwuola okwu n'ihi ihe onyonyo ekesara nke gosiri ebe eboro ebubo na anapụtara ụmụ agbọghọ abụọ site na ọnụ ụlọ ha nọ na ya n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị n'enugu ebe ụmụ nwoke abụọ kechiri ha ka e were ihe dị ha n'ahụ onye na-ahụ maka mmekọrịta ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke Enugu na ọhaneze bụ DSP Daniel Ndukwe n'ozi ya kwuru na nyocha mbido ụlọ ọrụ ha mere kpughere nye na ha chọrọ iji ụzọ aghụghọ napụ ha ego na ọ bụghị igbu mmadụ maọbụ iwere ihe ndị dị ha n'ahụ ka a chọrọ ime dịka Ndukwe si kwuo ndị a na-enyo enyo tiri ụmụ agbọghọ ahụ ihe ma kechie ha n'ebe a na-anyụ mamịrị dị n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ napụ ha ekwentị ha na akara ọba ego ha gụnyere personal identification nọmba ha o mekwara ka amata na akpa mma abụọ dị na ya na uwe eji eme egwuregwu ndị a na-enyo enyo hapụrụ ka ha butere ụlọ ọrụ ha na-agba mbọ ugbu a ijide ndị aka ha dị n'arụ a ma taa ha ahụhụ kwesịrị ha n'akụkọ ọzọ dị ka ibe ya ka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kwuru na ọ bụ eziokwu na ejidere ndị bụbu ndị uwe ojii atọ aka ha dị n'izuru ụgbọala tanka bu mmanụ ụgbọala dị lita puku iri anọ ihe ahụ mere n'ụzọ ohodo opi nke okpuru ọchịchị igbo etiti nke Enugu steeti n'ozi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ewepụtara n'Enugu ka ekpughere nye na ndị ahụ a na-enyo enyo gụnyere onye jibu ọkwa inspektọ aha ya bụ ọtacha egbe onye jibukwa ọkwa inspektọ aha ya bụ Abba Solomon na onye jibu ọkwa dịka sajent aha ya bụ James Mama aka na-achị Enugu steeti bụ Dr. Peter Ndubuisi Mba anabatala ka ewepụta ego dị otu ijeri naira na ụma itoolu maka ịkwụ ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ praịmarị ego leave allowance e ji ha nke a bụ n'ihi nkwa gọvanọ Mba kwere iji hụ na ndị nkụzi nwetara orubere ha niile na uchu ọchịchị ya dị ịkwalite ọdịmma ndị nkụzi na ịlụpụta ihe n'Enugu steeti n'akụkọ ndị mere n'ala anyị ụlọ nzukọ nnọchiteanya gwara gọọmenti etiti ka ọ kwụsịtụ itinye nkwekọrịta samoa n'ọlụ tutu ihe ndọrọndọrọ dị na ya abụrụ nke elebara anya otu onye n'ime ha bụ aliyu madaki kpọrọ uche ha ruo n'okwu metụtara nhatanha n'etiti nwoke na nwanyị n'akụkọ si mba ofesi minista na-ahụ maka ihe ndị mba ọzọ na mali bụ abdoulaye diop kwuru na ọpụpụ burkina faso na niger pụrụ site n'otu jikọtara mba ndị isi ojii bụ economic community of west african states ecowas n'aha ịchafụ abụghị nke ha ga-ala azụ na ya na mmechi onye ọma na-esonyere anyị isi akụkọ ọzọ nwunye aka na-achị Enugu steeti bụ Oriakụ Nkechinyere Mba eguzobela otu bọọdụ mmadụ asaa nọ na ya maka ilekọta nchekwa obodo na ọdịmma ụlọ nzukọ nnọchiteanya gwara gọọmenti etiti ka ọ kwụsịtụ itinye nkwekọrịta samoa n'ọlụ ebe anyị mekwara ka ị mata na mali kwuru na ọpụpụ ha pụrụ n'otu ecowas abụghị nke a ga-agbanwe agbanwe ọgụ bụ akụkọ ụwa anyị na-ekwurucha na esbs sunrise fm enugu dịka chigozie alex nwafọ na ndị ọrụ nyere aka chịkọba anyị n'asụsụ bekee abụ m chidimma ikemede ma biko gaa n'ihu na-esonyere anyị n'enugu esbs n'ọwa x ejibu twitter mara sonyere anyị n'enugu esbs n'ọwa instagram sonyekwara anyị na esbs enugu n'ọwa facebook sonyere na esbs enugu efu otu n'ọwa youtube binyekwa aka sọbskripshọn gị were nweta mgbasa ozi anyị n'uju larụ jụụ